Ize m ozuzo ogerenye nzu ehi, egwu ọma ejọ nụ m ji efute ogerenye nri ede nụ m nnu. Ozu a na-ezo nwa mara ihe egwu ji edo. Ah, ngwuregwu ka n'ụwa ma ọnọdụ ka be mma onye laara ka ara azụ ya. Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ma nkọwa ilu bụ ilu na ume onye. A tụọrọ ọmara ọ mara ma a tụọrọ ofeke o fenye isi n'ọhịa. Onye wọrọ ọkwụrụ wọrọ ododo, onye nwe ọkwụrụ ga na-awọdụ ole. Onye a kpọrọ oku eri kwọma eka naabọ, onye nwe eri ga ya wụde n'eshi. Mm. Ọ jụghị ma ọ bụ otu ndị gịnị rụrụ ka omume otu ekele. Ekele bụ ụgwọ, ekele anaghị eche ọ. Ọ jụghị ma ọgụ kwara na wadụ n'obi ebe m, ọ bụ ọjị ga ka dokpokpo nri. Mm. E mee nwata ka e mere ibe ya, obi adị ya mma. Egbe bere ugo bere nke sịrị ibe ya ebeli nku kwaa ya. Akụ fechaa ọ daara awọ, onye fee eze, eze eru ya eka. Mhm. Nwaanyị mara obi di ya, ọ ga-adị ka ọ gwọrọ ya ọgwụ. Mgbe eka ruru onyenye bụ ọ na-atụkwasị di ya. N'ime na-eme ogori na-enye di ya. Nwa ewu gbuo ikpere n'ala, ọ ṅụta nne ya era. Mhm. Nkụ onye kpatara ọkọchị ya bụ ọ na-anya n'udu udu mmiri onye jekwuo na nchi mọta na nchi anaghị enye ele eka nri kwọọ eka ekpe eka ekpe kwọọ eka nri gidigidi bụ ugwu eze mgbada dara ibi danara dinta ahụghị ka e mere e meme nụ ka a hụrụ ah, onye jiri ọkụkọ je akwa nna ya mere ka ike ha ọ bịaghị mere eze ma ọ bụ na sọkeji eka eja eja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ epụta amaghị onye ọbịa a chụọ aja ma ahụghị udele mara na ihe mere be ndị mma Ewu anaghị agba n'ọsọ eshiri ihu. Onye chọkọ na-enye anụ jiride n'isi iyi isi arụsị nwere mgbe ọ na-aga. A gwa ntị ma nchị anụga mgbe a ja-ebe isi na-ebere ntị o. A na-agwado ochi ntị na aya esu na-ewe enu. Ndị Igbo na-ekwu okwu sị na ọ bụrụ ukwu osisi nwere aha bụ onye na-edudebe ọnya ya. Ewu kpachaa nganga ọ laa n'otu. Igbo be anyị ji ada ohu. Ihe ji mma anyị mere obere na obere chikwa na obere dị n'afọ. Ọ ghara mgbe ọzọ ọnụ. Ndị be anyị ekele m unu ọmara nke ekwere Igbo bụ Igbo Igbo ndị ọma na-ege ntị onye nọ na n'ụlọ ya bụ Adaeze Nwajukwu Adaeze nwa Nsụka Mm, abụ m onye Nsụka Enugu steeti omenala na-adụ m ọyị ma anyị kwalitere omenala Igbo ma ọ bụ ndị nna nna anyị ihe ga-ere anyị n'eka ụlọ anyị ule unu ayala anyị ya jee kiri m ukwu eze ohe bụ m esokwa m n'oriri ọkpa da anyị ụmụ daarụnụ ndị kwadoro ya bụ ihe ụgwọ anyị aga m agụ unu mmiri ọ ga-adị na ọha anyị na ọyị Mm, anyị ya-adị ka echi echi anaghị agwụ agwụ ma osisi anyị ji eje ka ekwulego mme daarụnụ